Moni ndine Jackie nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Australia. Ku Australia tapitako kangapo, timapita ndithu. Koma nkhani iyiyi ikutrenda eti maiko akunjawa ndi nkhani yomwe ili mkamwamkamwa osati ku Australia kokha komano khala ngati dziko lonse ndilonena kuti yatutumutsa anthu eti nde akunena kuti anapanga serve anthu imfa m'mbale anapanga serve death on a plate eti nkhani yake ndi ya Erin Patterson ndinaperekako kahinti kuti ndizakamba ndi yomwe yonena zoti yakhala ikukambidwa ili hot kwambiri pakali panopa ndiye inu tagwirani chakumwa tiyeni ticheze mayi uyu dzina lake ndi Erin Patterson Erin ali nzaka 50 anakwatirana ndi mamuna wake. Simon Patterson. Akhala pa banja kwa dzaka ndithu ali ndi ana koma ndi nthawi banja lija linasiya kuyenda silimayenda bwinoyi. Erin ntchito yake anali air traffic controller koma anasiya u air traffic controller anazasanduka accountant eti kuti basi munthu umasinthasintha ntchito kenako anasiyiratu ntchito makolo ake atamwalira anamusiyira chuma iye ndi sister wake eti anali ndi real estate anali ndi manyumba ambiri kwambiri onena kuti panalibe chifukwa choti azigwira ntchito iye anasamukira amakhala nyumba ina plus amapangisa renti manyumba ena nde ndalama anali nazo chabe kuti banja silimayenda yayi mpaka na mamuna wake sam anapanga decide kuti apange separate nde anasamuka kunyumbako ama anasiyana ama amayendera anawo nthawi zina akhala ndi bambo awo nthawi zina akhala ndi mayi awo zoterozo koma Erin samafuna kuti banja lithe Erin amafuna kuti banja lizipitirira koma anali otchuka ndi bodza ati anali mzimayi wabodza kwambiri zochitika zake ngakhale anali quiet koma ati amanama kwambiri zina zija zoti anthu ena kumanama zoti zili unnecessary kuti ukunamiranji nkhani ngati imeneyi zopanda pake eti koma ati anali munthu wabodza kapena tinene kuti ndi munthu wabodza nde kangati Erin amafunisisa kunena kuti achibale a mamuna wake athandizire kunena kuti iwo abwerere limodzi banja libwerere kuti kaya azikamba ndi mamunayo chani koma Kukhala ngati kuti abale ake a mwamunawo, makamaka makolo ake, amaona kuti n'zosathandiza ayi kuti mabanja ena, mwazidziwa kuti pena zimakhala zonena kuti banja ili ili anthuwa ndi osayanjana. Olo mwina amaona kuti mwana wathuyu ali ndi mtendere pamene ali yekha eti, nde samakhutira ayi chifukwa choti iye akamayesetsa kupanga zonena kuti banja libwerere, achibale aja, makolo ake makamaka a Sam, plus anti ake, sister wa mayi ake ndi amuna awo, samapanga sapoti kwenikweni zoti anthu abwererane. Nde anakhala ndithu separated kwa nthawi, kenako. Erin anadzaona ma tax form a Simon, mamuna wake. Kuona kuti officially wachita notify boma kunena kuti ali separated. eti legal palitu separation itu yonena kuti timachita kunena kuboma ina yonena kuti tili separated pali separation ina yongosiyana kuti akakagona uko ine ndikagona kwina koma iyi inali no separation yoti wachita kuchita inform boma kuti tikupanga zake zache ma finances anga ndi ake si amodzi ndi zinampyesa mtima kwambiri Erin pamene no anthu anayamba no kuvutana kwambiri ati anayamba kuvuta kufuna child support chani kumangoyambana no zija zoti no tension inakula kwambiri nthawi zambiri zikafika pa legal separation zimayamba no kupita ku divorce nde iye samafuna divorce yo koma palibe amene amamuthandiza kuti banja litani libwerere ndi ati zimene amakonda kupanga amakonda kupita tchire kumakayang'ana bowa eti ma mushrooms nde akuti ku australia kuli ma death cap mushrooms bowa wa poison onena kuti kungomudya amapha eti nde iye amakonda kufufuza kwambiri za ma death cap mushrooms kenako anapezeka kuti mu july anachita contact amayi ake ndi abambo ake a mamuna wake, anti ndi ankolo a mamuna wake, kuwaitana kuti abwere azadye, kuti ndakukonzerani chakudya, panali nkhani ya yofunikira kwambiri yomwe ndimafuna ndikuuzeni. Komanso anamuitananso mamuna wakeyo Sam, kunena kuti mubwere ndikukonza zakudya mawa, ndikufuna kuti muzatani, ndizakuuzeni pali zina zake zachitika zoopsa kwambiri zokhudza za medical kuti pali vuto andipeza nalo koma ndiloti ndikufuna ndikuuzeni pamaso malinga nkuti pali ana, kuti zokambirana za kutsogolo kuti ziyenda bwanji malinga ndi za medical zomwe andiuzazo koma sanatambasule kuti autanthauza chani za medicalzo zimangofuna kusonyeza kuti ngati kuti ampeza ndi matenda nde ndizonena kuti anthu ayambe kukambirana kuti nde ndi mmene zililimu anawa titani nawo nde apongozi ake Gail ndi Don plus sister wa mayi ake ndi amuna awo amunawo a pastor Ian akuti a Ian Wilkinson anavomera kuti tibwera. Mamuna wakenso Sam ananena kuti okay ndibwera. Akuti "Ah, ndikuphika beef Wellington. Beef Wellington yo pakhala nyama amasakaniza amaphika kusakaniza ndi bowa akaphikaphika zonsezo amayika ngati mu pastry kuv- kukhala ngati azivindikira ndi ndi chani pastry mukuziwa pastry ndi chani nde zimakhala ngati zili mkati eti nde amadya thats beef wellington amayika mu manyung'ulo mitso osiyanasiyana mmene muja iye uja anachita kukonza special kuti ndikuphikirani beef wellington anthu iyi tikukadya beef wellington koma a night before tsiku lomwe amayenera kupita kukadya Mamuna wake Sam amasowa mtendere mpakana anamtumizira message kuti ineyo sindikubwera nawo ndiye uja nkumadandaula kuti ah sukubwera bwanji munthu ndavutikira kukachita kusaka bowa wabwino kuphika nyama iyi kunena kuti ndikufuna kuti mudye iye akunena kuti chifukwa chonena kuti china chake mumtima mwanga sichili right anthufe ndife anthu osagwirizana pa pang'ono nde ukutiitana bwanji kunyumba kwako kuti tikadye it's not sitting right with me sindibwera. Ngati pali chofunika kuti undiuze, ukhoza kundiuza pa phone. Palibe chifukwa choti ndichite kubwera kuzadya kunena kuti undiuze whatever is wrong. Nde anakhumudwa kwambiri Erin kunena kuti wandikhumudwitsa ukanangobwera mwayi wanga ndi omwewu kuti ndikuphikireni mwina sindithanso kukuphikirani ananena kuti mundiuza pa foni zomwe mukufuna kundiuzazo anakana kupita next day Erin anatumiza ana ake kuti akaonere filimu ku sinema sanakhale nawo pakhomo kunabweradi azipongozi ake folo aja anakhala anaphika zakudyazo anachita serve anthu aja anadya anachoka pamene paja ati zomwe anawauza nzonena kuti amupeza ndi ovarian cancer andipeza ndi ovarian cancer chanchani kenako basi anthu aja ananyamuka nkuchoka atangochoka anayamba kudwala onse folo ati kudwala mmimba mmimbamu koma mmimbamu koma mmimbamu tamanga nawo kuchipatala nayenso anapita naye kuchipatala nayenso Erin ananena kuti nayenso akudwala mmimba mukumpweteka ndipo akutsegula mmimba anthu aja okay kufufuza kuti akuti akuti mmimba mukumpweteka ati koma sakutsegula mmimba afufuze kuti what's going on kenako anthu aja zimaoneka ngati za simple kenako anthu aja iya akudwalikabe akudwalikabe kenako liver failure iyayi mapapo aonongeka iya pamene amazaziwa kuti iyayi apapa pali poison this is a case of poison within three days azipongozi ake awiri makolo ake amamuna ake anamwalira plus sister wa amayi mayi ake amamuna ake anamwalira anali akadali moyo ndi Ian Wilkinson amene anali pastor ankolo ake amamuna wake nde anachita notice chifukwa cha imfa za enawo zija anaona kuti okhe ma organs ofunikira kuti akupanga fail ndi anampanga transplant anamuchosa liver nsangansanga kumuyika ina fa liver ndi yomwe concentration ya poison yese inali mu liver anakhala ali chikomokere kwa nthawi pamene erin sanakhazikike kuchipatala anangopita kuchipatala kuja ndi kudzitulutsa yekha madokotala amamufunsa kuti "Ah, iwe anthu adwala kwambiri za serious iweyo mumamwadya zofanana eti ayi ayi ndi- ndi- ndapita basi ku- kupanga ah ndi kutsegula mmimba koma ndapita anadzichita discharge which was very strange kuti munthu woti ukuyenera kuchita mantha eti mpakana anayamba fufuso kuti nanga ana atabwera ku sinema anapitawo sanadye nawo ndi anapeza kuti anawo anadya zosiyana nde milandu ndi pamene inazayambika kuti zatheka bwanji kuti anthu akadya mbale imodzi akadya zakudya zimodzi anthu enawo atatu amwalira koma mzimayi uyu sanadwale nawo pamene iye waphika ndikutani nkudya nawo ndi atadzidzimukano a ian wilkinson aja atapezeka kuti adzidzimuka anafotokoza kuti ifetu timadabwa erin anatiseva tosefe mbale za grey iye wadyera mbale ya orange mpakana akazanga anafunsa kuti "Ah, mbale zakutherani mukudyera mbale yosiyana ndi anthu tosefe ati nde anangoseka komanso chakudya chake kala yake inali yosiyana ndi zakudya za anthu enawo winanso anachita notice nkufunsa kuti tikudya zofanana koma anthu aja anadyabe nde akuti erin anayankhulana ndi mamuna wake anasiyana naye Simon nde amayankhulana za ma mushrooms nanga si nkhani inalipo ndi ya ma mushrooms kuti zakhala bwanji amayankhulana pa phone nde Erin nkumafotokoza kuti ah, ndimagwiritsa ntchito dehydrator kunyenyera ma mushrooms iwo chani nde Simon nkufunsa kuti ndi mmene mwaphera makolo anga Akuti atangochoka pamenepopo basi Erin uja anadula foni. Koma Simon anauza apolisi kunena kuti anali ndi food dehydrator yomwe ili kunyumba kwake kachiteni check. Apolisi anapita anakayang'ana mu bini mwa Erin anapeza ma leftovers zakudya zomwe zimadyedwa zija koma atamufunsa kuti nanga dehydrator ili kuti Erin ananena kuti alibe dehydrator. Dehydrator imachotsa madzi mu chakudya kuchita dehydrate kuti chikhale ngati chauma sono akuti ma mushrooms amenewa ma death cap mushrooms wa ndi onena kuti kuwachotsa madzi amakhala more potent kutanthauza kuti amakhala no poison wake uja amakhala no wamphamvu kwambiri akachotsedwa madzi muja nde iye anakhala ngati kuti wachotsamo madzi anachita study kwambiri za ma mushroom amenewa ndipo amadziwa mmene amapangira anawachita dehydrate kuwakonzekeretsa kunena kuti atani azapange zomwe atapangirezo eti nde apolisi atamfunsa erin ananena kuti alibe dehydrator apolisi anati okay chabwino koma apolisi anayang'ana cctv anamuona wapita ku tip kokataya zinthu anamuona wanyamula dehydrator akukataya nde anapita konko anakaitenga dehydrator ija anayiyesa chanchana anapeza ma fingerprints a eriniyo anapezanso zotsalira za ma mushrooms ma death cap mushrooms anamfunsa kuti iweyo ma mushrooms unakagula kuti wakawatenga kuti ananena kuti ndinapita kudera lina ananena kuti anapita ku melbourne kumene anapita ku shop ya mchinese nde anagula ma mushroom kumeneko nde ananena kuti utiuze dzina la shopyo ifa ngati kuli ma death cap mushrooms and anthu ena adya apeza kuti nawonso afa tikuyenera kupita tikachite check basi amangoti iyaye kungoti sindili shuwa kuti shop yake dzina yake ndi chani iye chani wangoti wanena ichi wanena ichi nde anamfunsa kuti iweyo ukuvomereza kunena kuti anthu awo wadyetsa ma death cap mushroom eti anavomera kuti yes ndadyetsadi koma ndadyetsa mwangozi anavomera ananena kuti ndinatani ndinakatola kandina kuti anatola kaya anakazula ma death cap mushroomwo ati amasunga zake zonena kuti basi anali nawo fascinated amangowasunga koma tsiku limenelo mmene amaphika ma beef wellington zakewo anachita ati kupita ku shop kukagula ma mushrooms abwinobwino opanda poison kunena kuti awaphikire anthu aja nde iye ananena kuti akukhulupirira kuti anapanga mistake anasokoneza anapezeka kuti waika ma mushroom olakwika apoizoni aja nde anamufunsa kuti nde zatheka bwanji kuti anthu enawo adwala kwambiri mpaka ena kumwalira iweyo uli moyo anthu oti nonse mwadya zofanana ndiye anafotokoza kuti akuti atamaliza kudya iye anadya keke nkudya keke linanso linanso makeke atatu ati anadya kwambiri nkumasowa mtendere mpaka kana anapita kukazisanzitsa chifukwa choti anadya kwambiri nde atadzisanzitsa anamva bwino ati pozisanzitsa anasanza nawo ndi zakudya zomwe anadya beef wellington uja imeneyo ndi explanation yomwe anapereka koma chifukwa choti anathawa ku chipatala sanakhazikike anadzichita discharge zinali zovuta kupanga confirm chifukwa akanakhala kuti amuyeza bwinobwino ku chipatala kaye zonsezo bweza atatani bweza ataona kunena kuti mu system mwake muli zotani m'mimba mwake amadya zotani zinthu zoterozo koma anachoka ku chipatala msangamsanga komanso apolisi anayesera kunena kuti tipase mafoni ako anachedwa kupereka mafoni ake ati anali ndi mafoni angapo koma atapereka mafoni aja kwa apolisi anapeza kuti wachita reset wachita delete china chilichonse chomwe chinalimo nkuchita reset actually anapanga reset ka four kupanga reset kupanganso resetiso ndi kupanganso reset kuti apolisi asapeze kalikonse koma polisi ndi polisi tekinoloji sungachitiretu delete apolisi anapeza ndithu kunena kuti munali zithunzi zambiri za ma death cap mushrooms zonena kuti amachita kufufuza mu kompyutanso amayang'ana pa google kunena kuti ndi malo ati amene ndingakapeze ma death cap mushroom ndi malo ati amene ndingakapeze kuti anakhala akuwasakasaka ma mushroom amenewo makamaka apoizoniwo ndi imeneyonso inali mboni yamphamvu kwambiri against erin ne a wilkinson aja so atadzuka anafotokoza kunena kuti Munthuyuso anatiuza kunena kuti ali ndi cancer, ovarian cancer. Nde akuti amakanika kuti awauza bwanji ana ake. Achipatala ananena kuti muli ndi cancer tikuyezeni. Anakana ananena kuti ndimanama za cancer zonse zabodza. And yet kuwaitana anthu ndikuwaitana kuti bwerani muzadye. Anawaitana chifukwa choti akuti akufuna akawauze za matenda. Matenda ake kukhala cancer kuti ndiye mumaitaniranji anthu kuti abwere adzadye. akuti iyayi zomwe ndimapangira ndi zonena kuti amafuna akapangise weight loss surgery nde samafuna kuti anthu azimudabwa kuti waonda bwanji nde amafuna awanamize kuti ndikudwala khansa kuti akamuona wasintha waonda aziti iyayi ndi khansayo chilichonse amakhala ndi yankho koma chilichonse chimakhala kuti chayamba ndi bodza kuti nkhani zake zosamveseseka bwinobwino kuti kodi munthu uyu akuti bwanji ndi chinaso chomwe chinavuta ku khoti ndi motive kapena cholinga kuti nthawi zonse pakakhala mulandu ngati uwu amayang'ana motive kuti munthu uyu wapanga izi cholinga chake chani nde amakanika kuchimvetsetsa kuti cholinga chake ndi chani chimene angaphere makolo ake amamuna wake anti ndi a- anti ake amamuna wake komanso amamvetsetsa kuti amafuna kumupha ndi mamuna wake yemweyo chabe kuti anakana kutani anakana kupita nawo nde extension imeneyoyo akanakhala kuti mamuna wake yekha bwezi kuti ayi poti amavutana za mbanja koma gulu ilili why yankho silinapezeke kuyambira 2023 akuchita investigate evidence yonse anayipeza mpaka na apezeka kuti panopo ampeza Erin Patterson guilty endiso panali milandu ina chifukwa choti mamuna wake anapezeka kuti zisanachitike zonsezi Simon uja kawiri konse anadwala zodabwitsa zija atadyetsedwa zakudya ndi iyeyo ati anadwalapo zina zake zoti mpakana anali mu chipatala mpakana kukhala pa coma mpakana maopereshoni zoti akanafa koma anapeza kuti amatani amachira nde anachita conclude kuti mwina munthuyu wakhala akufuna kumupha koma samatani samadziwa koma zimenezozo chifukwa choti zinalibiretu umboni milandu imeneyo anayitaya nde apapa ampeza kuti ali guilty of murder nkhani yoti yatchuka kwambiri koma ampasa mpata kuti akhoza kupanga apilu nde timva ngati atapange apilu kapenayi koma imeneyo ndi nkhani ya erin patterson akuti anapanga serve imfa